Chida, ị na-etinyelu m aka na share button, ị na-etinyelu m aka na your comment section. Ladies and gentlemen, ka ife na-eme n'obodo a. Ebuka Obi, Ebuka Obi, Fada Mbaka, Fada Mbaka, ọ na-ada. Hey, ndị Igbo, ndị Igbo, ndị Igbo, ugboro ole ka m kpọrọ unu? Ọ gịnị na-ada dị ife adị? Ka ife na-ada dị ife a? Kedu ife a na-azọ dị ife adị? Ee, ọ bụzikwa ọsọ enigwe a na-akụziri anyị oge e pere mpe ka a na-agbazi ife a. Hey! o lie m ọnụ mana geenụ ntị ka unu fụ ebe m si apụta o nwerọ ihe m bịa ikwu too much about okwu a because ọ bụrụ na ị bụ a true christian na ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ ị fụ na ife a niile na-emenụ bụ ife e degolu ede ga-emenụ n'akwụkwọ nsọ ee e kwuo gịnị na book of revelation bible sị gị that the end time kingdom will rise against kingdom ntị adịkwa this is the sign of end time there is nothing you are telling me rather than this that I will believe ihe a wụ sign of end time ihe niile e kwu ga-eme na end time ọ ya ka anyị na-afụ na kingdom rising against kingdom ministry fighting ministry church is fighting church father raping her daughter arụ niile e kwu ga-eme na baịbụl ife a na-eme na ọ na ị da-afụ ụzọ ka ọ na ị da-anụ ife ọ na ị da-afụ the sign of end time are you not seeing the sign but what i'm trying to let you people know be say ife niile a na-eme na ife o ji ewute m bụ na ọ ndị igbo ọ ndị igbo ọ ndị igbo na-agba onwe fa mgba ọ ndị Igbo na-eme ife niile a na-emenụ ihe niile a na-ebugharị na social media bloggers niile a na-ebugharị ife niile a fa ncha bụbọdụ ndị Igbo kedu ife anyị ji ejila aka anyị egbula onwe anyị obere okwu mmadụ kwuru na e bugharịa ya achanelia ya na ofu ofu onye e jiri agbaba mmadụ mgba onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu let love lead ọ bụzikwa ofu chukwu a ka anyị na-efe

i nwekwa sense ị makwa ife oge a na-asị gị ka e welu gị mee arrangee ka ihe bụ ya ka ihe ka ị na-eche ị bịa act onye dalụ ngwụlọ act onye kpuru isi a kwụọ gị ụgwọ isi a ya-emecha kpuo ya definitely eziokwu bụ ndụ let me tell you people if ihe niile a na-agbalị na social media onye ọbụla na-epost just because you want to use Facebook and make money and make fame this is rubbish na mmadụ pụta a sị unu unu emezina arrangee um, ama m ka m ga-esi tinye dị okwu but the way unu si etinye okwu a abụrọ the way unu kwesịrị isi tinye ya Eh? Nobody is perfect. Even you, sometimes as a youth, o nwere otu your father ga-esi gwa gị okwu. As a father ọ bụ, gịwa nwere ike n'ụdị nke gị, ị ma like ya. N'ụdị your own, ị ma like ya, but because of na ọ your father, ọ tụpụrụ gị okwu atụọla ọmala ọmala atụọla ofeke o feye isi n'ọfịa a na-atụ ya ọ bụlụ inu i welu nke ị ga-ewelu nke ị chọrọ ị lapụ the best ndụmọdụ mmadụ na-eye onwe ya bụ ndụmọdụ iji aka gị duo onwe gị mpa gị gwachagodi gị okwu niile ọ ya-agwa gị ọ gịwa ka ọ dịrị ichoose the one ị chọrọ ọ gịwa ka ọ dịrị ichoose nke a mpa m gwara m m mee ya ka ọ m emena ya ọ ya ka eji agwa gị once i lu 18 years ị dịgo due to make your own decision that's why you become an adult so na nna pụta kwuo okwu gwa ụmụ ya okwu abụlọzi na o kwuwago ọnụ advice ka ọ na-enye ọ ọ tụọla ọmala ọmala ọ tụọla ofeke o feye isi n'ọfịa unu akọtọzina onye chineke telụ mmanụ be you who unu akọtọzina onye chineke telụ mmanụ because ọlụ onye a na-alụ a gwa gị lụọ ya ị ga-alụwu ya onye onye a na-eye nri in a week a gwa gị ye ndị a nri ị ga-eyewu ya ọ bụlọ because na ị nwere opportunity to enter social media ị pụtazi ị na-akọyeli ị pụta ị fụ onye e telu ude nsọ akpọrọ reverend father ị na-akpali ya ị fụ onye akpọrọ evangelist ị na-akpali ya I'm not standing for anybody but ife mụnwa na-ekwu bụ ọma akwa asa alụ mala onwe ya nke ọbụla ị na-eme ị na-emesi ya ike ọ bụ na nke ị na-eme dị mma ị na-emesi ya ike nke ị na-eme dị njọ i wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ maka na onye a sị ya raa ka o ji ma na nke o ji adịrọ mma onye a sị ya jide ka i ji ị ma na nke i ji dị mma inu ka m tụ ọ bụrọ okwu onye nwere uche ga-aghọta okwu m onye na-enwerọ uche ga-aghọtafe ya mana ife m na-agwa unu bụ na eziokwu dị- eziokwu bụ ndụ na anyị ga na-ekwu eziokwu sumodi ya adọkwa m gị aka na ntị gị onye eji eme arrangee lotekwa there is curse karma is real karma is real ife ọbụla ị mere taa ọ- ọ kwụkwa echi eche gị ọ kwa ya ka m sị ka m gwa gị afa m bụ DJ Zintus na onye ga na-ekwu eziokwu click and like this video and follow for more updates sumodi ya